Bhain mná Thiobraid Árann siar as gach éinne nuair a chloíodar rogha na coitiantachta Corcaigh i mBabhta 1 de Chraobh na Mumhan TG4. Chuaigh Port Láirge céim níos faide nuair a bhuadar go héasca ar Chiarraí le 11 chúilín idir na foirne, toradh a dh'fhág ar bharr an tábla iad. Mac Dara Mac Donncha i mbun tráchtaireachta ar an gcoimhlint idir Phort Láirge agus Tiobraid Árann an babhta deireanach de Chraobh na Mumhan. Tá buille ceart buailte ar Phort Láirge anseo mar nach bhfuil Emma Murray anseo, tá sise imithe chun na hAstráile, a gcaptaen agus a n-áiméar an bhliain seo caite. Níl Maeve Daly ag imirt ach an oiread, tagann uimhir 17 Claire, Chloe Fennell, agus uimhir a 18 Claire Walsh isteach ina n-áiteanna. Maidir le Tiobraid Árann, beirt nach bhfuil ag imirt dóibh siúd, níl Niamh Martin ag imirt lár na páirce, ina háit siúd beidh uimhir 24 Anna Rose Kennedy agus ansin sa líne lántosach, tagann uimhir 23 Angela McGuigan isteach in áit Anna Carey. Tá a fhios ag Port Láirge má bhuann siad anseo go mbeidh áit bainte amach acu sa gcluiche ceannais an dá chluiche buaite acu ach leis an mbua a bhí ag Tiobraid Árann ar Chorcaigh tá seans acu siúd chomh maith. Ansin cic ag Kellyanne Hogan, cic atá go deas aici, Port Láirge ar ais chun tosaigh. Agus tá an chuid is mó den seilbh ag na Déise. Iad dhá chúilín chun tosaigh anseo anois. Seo í Kellyanne arís blocáilte. Amach go dtí Bríd McMaugh, Bríd amuigh ar an gcliathán, ceann mór millteach ard ag Bríd, cé go mbeidh sé sin ag tuirlingt ar bharr na heangaí. Tiobraid Árann anois agus é tábhachtach an scór a fháil. Trí chúilín idir na foirne tá na scóranna gann go maith anseo. Tá na coinníollacha go breá. Gaoth ag séideadh ceart go leor. Seilbh fós ag Tiobraid Árann.

Seilbh fós acu. Isteach ar ais go Lauren Cunningham arís. Lauren Cunningham lena ciotóg agus ceann deas ag Lauren. Ciotóg agus deasóg in úsáid aici chun scór a fháil. David Power atá ag plé le mná Phort Láirge go leor buaite aige sin i mbliana. Corn Mhic Shigiúir ar ndóigh ina measc. Na Déise ag teacht anois go tréan anseo. Seo í Lauren McGregor. Seo go Bríd McMaugh. Bríd McMaugh. Comhimirt dheas anseo anois, an iarracht leathbhlocáilte fós istigh. Baisteadh Lauren McGregor, Lauren McGregor thar an trasnán. Chéad scór le tamall ag Port Láirge. Tomás Mac an tSaoir, ag coinneáil súil seabhaic ar chúrsaí anseo anois. Sé seo taobh amuigh den stua. Clara Ryan agus é sin buailte go hálainn aici ar fad. Brat oráiste. Níl ach cúilín amháin idir na foirne. An-choimhlint againn anseo. Scóráil gann ach coimhlint go maith. Kellyanne Hogan anois trasna chomh fada le Katie Murray. Katie Murray amach ar an gcliathán. Tá tionchas ag Lauren McGregor. Lauren McGregor ar ais anseo. Seo an iarracht ag Eve Power agus curtha thar an trasnán ag Eve Power. Tá saghas treoir ag teacht ón taobh líne. An seilbh ar ais ag Port Láirge arís agus Karen McGrath. Go leor taithí ag Karen anseo. Ar aghaidh go Eve Power. Iad ag fanacht go dtí go mbeidh imreoir ar fáil. Curtha isteach aici. Seilbh fós acu. An ruathar atá ag Ruby Browne agus deis ar scór. Ruby ard agus Ruby thar an trasnán. Rinne sí go maith. Ghearr sí isteach ón taobh líne agus é curtha thar an trasnán aici. Anois an bhlocáil déanta. Blocáil déanta acu, seilbh fós ar ais ag Tiobraid arís. Trasna na páirce tá balla bán os a gcomhair ansin ag Port Láirge. Tiobraid Árann fós ag teacht. Sin an cic ag Ailbhe O'Shea agus tá buailte go hálainn aici. Níl siad imithe as an gcoimhlint fós, ná é. Ceithre cúilín eatarthu mar sin. Cheapfá go mb'fhéidir dá n-éireodh le Port Láirge ceann a dhó eile a fháil go mbeadh dóthain déanta acu. Bhí Maeve Daly atá tugtha isteach acu. Seilbh fós ag Maeve isteach sa lár. Bríd McMaugh, seo gluaiseacht dheas anseo. Pas eile, an bhfuil seans. Katie Murray, Katie Murray sásta le cúilín. Fágann sé cúig cinn eatarthu. Ceithre chúilín idir na foirne. Drochphas tugtha anseo. Caithfear dul ar thóir an chúil anois cheapfá. Tá siad ar thóir cúil, ó sábháilt agus an-tsábháilt déanta ag Caitlin Gardner. Chonaic muid an tsábháil sin agus leis sin, an seans deireanach imithe ar Thiobraid Árann, cheapfainn. Agus an fheadóg dheireanach séidte ag an réiteoir anseo, beidh Port Láirge i gcluiche ceannais na Mumhan.
Cinnte, táim thar barr leis. Do you know, cluiche ana-dheacair a bhí ann. Bhuel, is dócha na trí chluiche a bhí againn. An-ghéar, do you know, bhí fhios againn cad a raibh le déanamh againn le haghaidh gach aon cheann acu ach buíochas le Dia, d'oibrigh sé amach dúinn. Táim ag súil leis, cinnte. Cosúil le gach aon cluiche eile a bhí againn tá fhios againn go bhfuil siad chun a bheith an-dian. Cosúil le anuraidh. Fuaireadar an lámh in uachtar orainn ag deireadh an chluiche sin, ag cluiche ceannais na Mumhan arís ach. Go bhfóire Dia orainn agus buíochas le Dia, tiocfaimid amach ar bharr an bhliain seo ach cífimid i ndiaidh dhá seachtain.